dọkịnta gị dị ka chineke ị na-ahụ anya o ji rekọdụ gị niile ọ ma ka ahụ gị dị ọ ma ihe ahụ gị ga-ebunwu na ihe ọ na-agaghị ebunwu ezozirila nya ihe zoro o lee gị ahụ sị gị na ihe a dị oji gị emela ihe dị etu a emekwala ntị adịkwa ka m kọọrọ gị ihe mere Ogechi n'ụlọ ọgwụ ka ị wee ghọta ebe m bu akụkọ m were na-aga nwa mbụ Ogechi mụrụ a wara ya afọ nwa nke abụọ Ogechi mụkwara a wakwara ya afọ o wee ruo na nke ịtọ e lechaa na Ogechi ahụ ume dị ya e wee banyezie ebe a na-anọ amụ nwa a na-achị nwa ọ na-abami ime a na-eme ka a mụọ ya ọ na-alakpukwa ime dọkịta ahụ na ya gbukwuo oge n'ịmụ nwa na ihe dị abụọ otu ga-emerịrị o wee kpọọ di Ogechi kọrọ ya ka ihe si wee dị na ọ bakwaa n'ịzọ isi mmadụ na a ga-awa afọ di ya elele anya elu ike na-aba agwụ ya o nwere ihe ọzọ ọ ga-eme ọ kpọkuo onye ọbụla ma ndị ụkọchukwu ha onye ọbụla kpenwe o wee saịnụọ sị sị waa nya bụ afọ dọkịta wee banye ọrụ wee waa nwaanyị afọ kupụta nwa ka ha nọchara n'ụlọ ọgwụ wee chọọ ịla dọkịta kpọọ di Ogechi na Ogechi gwa ha na ha mee famili planin na ya aga na rekọdụ Ogechi lechaa Ogechi ahụ nyochaa Ogechi ahụ wee hụ na ihe na-eku nwa na ahụ Ogechi na ike agwụla ya na ha atụzikwana ime ọzọ na ihe o ji agwa ha ihe a bụ na ọ bụrụ na ha chọkwara ka ndụ fọrọ Ogechi na Ogechi tụrụ ime ọzọ na ihe dị abụọ na otu ga-emerịrị na ọ ga-aghọ 50-50 di na nwunye egechaa nya ntị wee kwe kelee ya wee lawa ha ala na ya na-azụ nwa ha mụrụ ọhụrụ zụtoo mana ụmụ atọ ahụ ha mụrụ ezuoro ha maka na ọ bụ nwaanyị abụọ na otu nwoke ka ha ka chị ha sị ka ha tụkwuo lọkụ mara ma ọ ga-abụ nwa nwoke na ha mụcha nke ọ bụrụ nwa nwoke ha emechie Ogechi apụọ wee na-akpa ala na-ajụ onye ihu na onye azụ ọ jụrụ gọgụl ọ jụrụ AI sorokwa na-ajụ ndị enyi ya iji mara ole e nwere ike iji CS wee mụ ụfọdụ ndị mmadụ asị ya atọ ụfọdụ asị ya anọ onye nke ọzọ agwa ya na ya hụrụ onye ji CS mụ ụmụ ise Ogechi e wee gechaa akụkọ ndị a wee pịachie obi e wee sikwuo nya ike o wee sị na ebe mmadụ ji CS wee mụ ụmụ nya ise na ya ga-eji CS mụ ụmụ anọ na ọ bụ dọkịta kwuru nke a na Chukwu esobeghị kwuo Ogechi echefuo na aha ya bụ Ogechi na ọ bụghị onye nke ahụ na akara aka dị n'iche n'iche na ihe mere ụgbọ onye nke a na-aga nwere ike o rute nke ya o kpuo ọnụnụ ka onye gụkwara ya nụrụ e jikwa anya wee hụ ụwa abụkwana onye na chi ya ya na di ya emegide wee chọọ nwa ara ha ga-anọdị n'ime ụlọ na-ekiri onwe ha ha abanye n'egwuregwu site n'ikute anwụrụ banye ime ahịa ọ bụghị famili planin a sịrị ha mee ka ha mere afọ ime wee chaa onye ihu na onye azụ e wee chịrị ume n'aka Ogechi amalite gawakwa ụlọ ekpere ha o wee na-eweta aka n'ọnwa nke asaa ahụ Ogechi wee ghaa oge ọbụla ọ na-aga n'ụlọ ọgwụ ebe a na-azọ ya ndụ ele nne ya ahụ ume a ga-eji wee gaa mụ nwa adịghị a na-afụte ka a marị ma ọ ga-enweta ume tupu ọnwa itoolu eruo e megidere wee banye n'ọnwa itoolu hmm tegharịrị m ọnụ ka a hapụ ịbịa kọwa ka o si wee mee mana Ogechi ejighi isi ya na isi nwa ọ gara ịmụ wee pụta mgbagharị niile di ya gbagharịrị na mbọ niile dọkịta gbara n'isi ya ha niile lara n'iyi ha lara ụkpọrọ maka na ụra ahụ kwere izu abụrụgo ọnwụ Ogechi ewere soro udu wee waa chai Geekwanụ m ntị, okwu a tọgbọrọ ka ehihie. Ịchọwa ọkụ abaghị uru maka na ihe a gba n'aka ekwesịghị ka e were enyo na-ele ya. AI abụghị dọkịta nke Google ji abụ dọkịta. Ekwela ka mmadụ tigharịa gị anya na onye dị otu a mere onye emekwa. Jụọ onye ahụ ma ọ hụrụ n'anya ka ọ bụ mmadụ gwara ya. Ọ hụgodị n'anya akara aka gị na onye ahụ ọ bụ otu ihe. Atụfukwana ndụ gị maka na asịrị. Ndụ a adịkwa abụọ. Umere akwụsị, ndụ agwụkwala. Ntị adịkwa. Ya gazie.